lero iyi ndikung'alula mopanda kumuopa wina aliyense ndingong'alula ine ngati purezidenti wa anthu osauka amene anthu ake muzikomo akukhaliramo muzikomo kungokhaliramo kuti anabadwira ku malawi koma ngati kuli dziko limene likuzunza anthu pa dziko lino lapansi ndiye ndi dziko la malawi limene ndili li tsogoleri amene salabadira konse kuti ndi purezidenti amene akungoyang'anira malamulo akuswedwa purezidenti who cannot say anything kuyang'ana maiko otizungulira akungotiseka kunena kuti ku malawi kuli purezidenti oyang'anira zinthu zopusa zimene zikuchitika anthu kuvala mamaski kumayenda zuwa lili ng'a kumakhapa anthu but president cannot say anything a president who cannot sack anyone atakhala kuti olo wapanga zopusa president yo amangoyang'ana kuti cabinet minister ameneyo akhale pamenepopo wamkulu wa parastatal amene wakupanga zopusa iwo akhale pamenepopo Ukamufunsa amanena kuti iyeyo sakudziwa kanthu. Pulezidenti womvetsa chisoni kwambiri. Mayiko amene tazungulira nawo akungotiseka. President who cannot even hire a new cabinet. Akafuna kuchita hire kumachita kuwafunsa kuti, kuwaitana ku meeting kuti, ah zikuoneka kuti mwandizolowera ndiye ndikufuna two weeks from now ndikhala ndi new cabinet. Ndiye muzindilankhula bwinotu. muzindiyang'ana bwino enanu simukuchita bwino ndikuchosani taonapo mapresident ife mbuyomu okuti akamalankhula kunena kuti i want to address the nation ziko ndikumanjenjemera ziko ndikumakhala eager waiting kuti kodi apresident alankhula chani kuimva voice yo ya bakili muluzi kumadziwa kuti amuna azuka kuimva voisi ya bingu wa mutharika kumadziwa kuti oh yes amene idye kuimva voisi ya mzimayi joyce banda amene anapanga mawonders within 100 days ndikumadziwa kuti oh akuluakulu tinkachedwa kuimva voisi ya mamuna peter wa mutharika amalawi ndikumakondwera muziko mwawo ndikumaphika nthalo zija kuziphika nthalo zija kuchokera 5 koloko mamawa 10 koloko 2 koloko nsima kumangodya mmene angafunire agalu kumangonenepa koma lero kumalawi kuno hey, panopatu kuti upeze chimanga si maseweratu kulengeza kuti tiyamba kugawa chimanga mwezi wa okotobala pakana lero kanali sepitembala amene uja tigawa chimanga chimangacho akungogawana okhaokha ma ministers kumakasiya mma warehouse mwawo pali anthu ena amene amayenera kuti azisankhidwa mmaudindo ndipo maudindo amene ali very, very, very, very sensitive ngati anthu musankhe m'madera amenewo kusankha anthu ali makape muziwe kuti ziko silimayenda bwino mwachisanzo ku polisi kungomusankha ig ofoyira muziwe kuti polisi singayende bwino ku army kungomusankha wamkulu wa army ofoyira muziwe kuti ziko lanu lili pa mavuto koopsa kumasankha anthu okunena kuti aka- aka- akafika pa udindopo ndikumadziwa kuti amenewa ndi amuna kusankha wamkulu wa mec mec chair ofoyira muziwe kuti zikolo limenelo lizakhala ndi masankho ovuta kusankha wa, wa nrb wokondera amene wakhala nthawi yonseyi osasiya ma officers m'malo osiyanasiyana mmene wangomva iye kuti sopano tikupita mu phase yosiriza basi ndikukachita convene ndi makape anzache basi ndikukambirana kuti swana tiyeni tisiye malo monse om- ah, ma officers makamaka ma ku central region kumene kuli phase yomaliza yakalembera mungoziwa kuti muli pa mavuto mwapaderadera ine ndikufuna ndiyathokoze anthu awa ndipo akuyenera kuti anthu amenewa azilandira ulemu amalawi kumene muliko tiyeni tipereke ulemu kwa uh, amene anali wamkulu wakale wa army m'malawi munomo wamkulu wa army wakale amene wasinthana ndi awa ameneyi tiyeni timpase ulemu wache komanso a chifundo kachale akuyenera kuti alandire ulemu wawo chifukwatu nthawi imene ija anthu akupanga zionesero kunali wamkulu wa army amene anali above everything ama ankaperekeza anthu ndikumakapanga mademo atalamula atalankhula ndi president ndikumadziwa kuti muzikomo muli wamkulu wa army koma izizi izi tili nazozi za ku mchinjizi ati akuteteza ati akuteteza mtundu wawo ndiye sangapange zimenezozo akakhala apolisiwo ndiye manyaka kuteroko aja akumavala zigoba aja musadabwe kuti akumavala zigoba akuvala chifukwa chani amene ajawo akumavala zigoba aja ndi apolisi a mtakataka amene ajawo ndi recruitment ya 2022 2023 2023 2024 recruitment ndi chifukwa chake akukwanisa kumaponya tear gas ndi mmenetu ziliritu izizi ndi nkhani zimene akuyimba apolisi omwewo ndikumatiuza kunena kuti ifeyo zikutinyasa akuyimba konko kubomako okonda dziko lawo chifukwa ukazangoyamba u- uchisiru womakondera munthu chifukwa chokuti ndi wochokera ku dera lako uziwe kuti iweyo wathera pompo munthu suyenera kumamvotera munthu chifukwa choti ndi wakwanu ukuyenera umuvotere munthu chifukwa munthuyo ali able to manage the affairs of the country vuto lili kuno ku malawi ndi limene lili lomavotera munthu chifukwa kuti ndi wakwathu kanga kanga apa kanaolera pa nsalu zotsatira zake ndi izizi anthu ali busy kuti ati abere zisankho zikubwerazi motero kuti apangana kunena kuti ati kunoko ku Lilongwe kusadzapangikenso mademo ati target yawo ndiyonena kuti akufuna alembese 1.5 million to 2 million people akawalembesa ameneyo iwo ali home and dry ndipo akupitiriza kuti alamule dziko linolo ndi chifukwa chake agwirizana kuti akuti kunoko ku Lilongwe amalawi mufune musafune ku Lilongwe sikuzapangika mademo ichi ndiye muchiziwe ku lilongwe sikuzapangika mademo ati anali ndi meeting yawo zana kumene amakambirana zofoilazo zokuti muziko munomo muli anthu akunja amene ali atsogoleri a maiko osiyanasiyana amene akuona zonyasa ngati zimenezo ayi alibe nazo ntchito zokuti boma ilili ndi la democracy iwo alibe nazo ntchito agwirizana kuti ati mademo asadzachitike ndipo achita disturb anthu ndi kalemberayi ngati anthu akufuna azikapanga mademo ku zomba ku mzuzu ku blantyre koma kunoko kuno kusachitike mademo kulilongwe kusazachitike mademo ndi zimene akambirana koditu mukamakhala m'magulu muno kumaona ngati a mcp ena akukondwa mukungonamizanatu anthu ambiri sakukondwa nanu malinga ndi zimene mukuchitika nkhaza zimene mukupangira amalawi ena ambiri ochuluka ali against their own party their own leadership ndi amene amatulutsa ma information ndikumatiuza ifeyo kumanena kuti ifeyo sitikukondwa ndi ulamuliro umenewu tikungopangira kuti tili momo motero kuti amalawi mukuyenera muziwe izi cabinet meeting imene inaliko dzana inali yonena kuti a- ati apanga dilu ndi boma la kenya kuteroko kumeneko anakasainirako kumeneko kamwana kathuka mnyumba ndi uyu amachedwa po- amachedwa po- ponda madeya komanso wamkulu amene wasankhidwa kumene anapita kuja kumachedwa ku kenya kukasayinira deal ya mafuta ndi Shell company ndipo akuti kunoko posachedwa pompano atenga bill kupita nayo ku parliament parliament yomweyi yayitanizana kuti apasane ndalama za Christmas iyi. Ayi- apereka bill kumeneko yonena kuti ma filling station onse muno m'Malawi athamangisidwe be it Puma Total uh, Best Oil Petroda mu ma filling station onse akufuna abwerese company yanyuwani yotchedwa shell ndipo kampani imene izipereka mafuta kuno ku malawi ndipo azitenga 160 days asanayibwezere zinthu ndipo zinthu zimene ziti zizipita ku kenyako si ndalama ayi azitumiza ati mtedza chana sunflower ndi zina ndi zina in exchange for mafuta motero kuti puli plani kumene kokokha akufuna akudana ndi wamkulu wa mera sitikudziwa koma mera akuichita dissolve motero kuti bill ipita posachedwapa ku parliament uh, minister wa finance asanachite uh, table asanachite present um, mid-year budget review motero kuti uh, kwakonzedwa ndalama za phwamwamwa akusakasaka um, ma mp okuti asapote bili imeneyi kuzera ku komiti ya natural resources paja ku parliament musayiwaliretu abale anga kuli am- ma, ma mp a mitundu iwiri kuli ma mp opepera ndiye kuli ma mp ochenjera ma mp ena okuti chiyambireni parliament 2020 kuzafika lero 2019 kuzafika lero sanaperekepo olo moni mpaliamentimo amangokhaliramo ma allowance ndi ndalama zokuba ndiye akonza 5 miliyoni aliyense kuti ampase 5 miliyoni aliyense kuti alandire ndi cholinga kuti bilu imeneyi ichite pasi koma ziwani kuti bilu imeneyi ndi kadiru ka mwana wathu paja mwana wathutu ndi amene ali ngati prime minister ndi uyu amene akutchedwa kuti aponda madeyayi ndi amene akulamulatu koopsa eyetu ndi mafilimu amene akonza aboma ndi amenewo ati ndiye kunali kumwa mowa ati kunali kuvina ku state house kusangalala paja mmaziwa anthu amangoyimba mmanja zina zilizonse kumangoti ah yes ah yes zikhaledi choncho motero kuti anamizana aona kuti ati ndalama sakuba zokwanira ati, ati kuli ma cartel kunamizira kuti kuli ma cartel amene akulepheretsa kuti mafuta azibwera kuno ku malawi ndiye tapanga deal ndi shell company uh, ya ku kenya uh, imene izitipasa mafuta koma ife tiziyipasa mteza tiziyipasa sunflower tiziyipasa che- cha- chana kupereka ku kenyako iwo azitipasa mafuta choncho mukaona ma filling station ena akuchoka muno mmalawi ndi, che- ndi deal ya chakwera kamwana kathu ponda madeya ndi ena ndi ena mukayimva ija imatchedwa mera itathesedwa muziwe kuti akufuna kuti ah, asasokonezedwe asalesedwe komano kuzera ku parliament akukapereka bili imeneyi posachedwa pompano mwinaso wiki ikubwerayi muziwe zimenezo motero kuti ati wina anafunsa kuti ndiye ma filling station wa titani nawo akuti boma lizapanga lenti ma filling station kudzapanga lenti ma filling station onse aja koma ali a shell company ya ku kenya malawi ndi dziko lophweka kwambiri malawi ndi dziko limene simungathe kulimvesa zochita zache ku malawi kuno chimene chasalapo ndi kuba basi koma ine ndimaona usiku ndimaona usiku utawaleza ukuyenda ukuyang'ana ku kampani ina yache yotchedwa fumu farmers union of malawi kumeneku imandiuza kuti audit audit chinthu chinthu cho chim- chimati chikayaka utawaleza umanena kuti audit audit kodi inu aku farmers union of malawi mmakhala ndi audit tatitulutsireni audit yanu ah, yochokera 2020 kudzafika pano chifukwa ndikumatha kuona utawaleza uka, ukayenda ukumanena kuti audit 35 35 uh, houses ku chitedze 35 houses ana kumayimba nyimbo ku chitedze 35 houses ati pali wina wache akumachita control kumeneku remote control kuujeniko kufumuko tatulutsani audit anthu ayione muone kuti anthu adziwe kuti kodi kumeneku ndalama zikuyenda bwanji kumenekoko ku farmers union of malawi mwafasa kuti kwambiri nanga ku mra tamvanso kuti wina wamkulu wa boma mzimayi wina wamkulu wa- watulutsa magalimoto kumeneku pa duty free awiri ija imatchedwa kuti hilux komanso tx ah koma ku malawi